kusonyeza kuti inuyo aswira munabwera ndithu okonzeka kudzapereka zikalata zanu kuti mupikisane nawo pa chisankho chimene chikuchitika pa 2 july ineyo ndine president wa malawi and nobody is stopping me ineyo ndikhala president wa dziko lino oyima payeka mawu a mulungu sa- sa- sanka pachabe mawu a mulungu ananena kuti chani iweyo kukhala president wa malawi
mulungu kuuza inuyo
kuzera mwa tb joshua mneneri tb joshua uthenga umenewu unakufikani bwanji kuti mneneri tb joshua walandira vumbulutso limeneli ndinapita ku nigeria kumapemphero malinga ndi zokhoma zimene ndimakumana nazo ndiye ndinapita kumapemphero ku nigeria ko mmene amanena kuti ah, mavuto akowatu is your red carpet mavutowo ndi is your friend your red carpet president amayenda pa red carpet eh ali ndiye iwe red carpet yako ndi mavuto akapherezera pa upresident pako mavuto ako tb joshua ameneyo
weniweni kukumana naye maso ndi maso munakumana naye maso ndi maso tb joshua weniweni nkumapereka ulosi umenewo weniweni anapereka liti ulosi umenewo

amenewo anasokoneza anatenga mapepala angawa anatenga pa 4 andikupempherereni atatenga pa 4 january naenda- natenga pa 3 mapepalawa ndasayinisa ku blantyre pa 3 pa 4 ndasayinisa ku ku chiradzulu atabwera ali ndikupempherereni kuti ulendo ukhale waufupi wophwekerako ine a si prophet ndinampatsa anasowa nawo
anasowa nawo prophet anakuberani mapepala anasowa nawo tsono mukamufunsa amati chiyani kumuuza kuti nthawi yoti ndikapereke mapepala kanso kuno ku blantyre kupita kuti ku lilongwe ndi mapepala angawo anadzandibwezera pa 21 january otenga pa 4 january mwina anali kupempherabe nthawi yonseyi pemphero limenelolo ndi- ine sindikulifunanso loterolo tsopano inuyo potengera kuti tb joshua adalosera kale chinthu ngati chimenechichi munachilandira bwanji chosokoneza vumbulutso limene lidaperekedwa kale tb joshua sananene kuti ukhala president 2019 yayi
anati iweyo ukhala president mavuto akowa ndi red carpet to the presidency ya malawi ukhala president iweyo akuti kunali ndimayesera ndimapanga nawo 2019 ichi kuti kapena ndi pano pano mwina ndi panotu akuti akubanja kwanu analemba kalata ku bungwe loyendetsa chisankho la mec kunena kuti musabwere kudzapereka zikalata zanu on akuti medical grounds munamva nkhani imene inu si woyamba kundifunsa ndafunsidwapo ndi anzanu ena atola nkhani yena ine nkhaniyo amati akuti pali chikalata sinachione komanso si nkhani yodabwitsa a Chakaza muli pano joseph anamugulisa ndani
abale ake Aku- akunena zimene si abale anga nso za mulungu zima- zimayendera momwemo ndithu amati yesu wapenga misala kamutengeni ndi ndani si mayi mariya ndi abale ake anamulondola yesutu ali ah, sakudya angolalikira kamutengeni amene uja wa- wakhala ngati mutu wazungulira mayi mariya ndi abale ake a yesu anapita kuti yesu azinena kuti abale a, a, mayi wanga ndi abale anga ndinu mukumva mawu anga kusonyeza kuti inuyo simukuona kuti muli ndi vuto lina lililonse la mthupi kapena la mu ubongo limene akunena akubanjawo kuti musakayimire inuyo mukuona kuti muli bwinobwino mukuyenera kupikisana nawo ndacheza nanu mundiwuze ngati ndayankhapo china chake ngati ndikudwala inuyo mu- inuyo ndi reporter analystinso wamphamvu kwambiri Ndimam- ndimamudalira ineyo mundiwuze ngati mukuyankha kwanga mukutoramo zina zake zoti munthu uyu akhala ngati akudwalatu uyu mundiuze tsono iwo akuneneranji zimenezi akubanja kwanu
mwina alandira ka- kangachepe ndingadziwe bwanji kuchokera kwa ndani ngati sikuchokera kwa munthu kuyenera kuchokera kwa a- amene akundiopa chifukwa ndikuopedwa twini ine ndikuopedwa akuluakulu mukuwadziwa inuyo akuopa ineyo amene mukuti amene mwina ndi amene angawine awo akuopa ineyo chifukwa ndili ndi alliance yayikulu kwambiri kuposa ma alliance onse
alliance ya mtundu wanji imene ndili ndi alliance ndi mulungu pamene mwatsamira inu pa Ine pamenepo thanthwe long'ambika lo- lo- long'ambikalo inu mwabisala mmenemomenemo ndi akunjenjemera nane koma sakumanenako kuti kuti ife tikuopa wina wake wabisala pa thanthwe long'ambika sakumakutchula mkoni ito a smart sweet Akata- akata nditchule
akundipanga advertise ndiye akukana advert yotero
mapepala ndi awa mwabwera nawo apawa ndipo mukutsimikiza kuti mwatolera masignature okwanira kuchoka maboma onse monga mmene amafunira bungwe la mec ndalama imene mukuyenera kulipira kuti mupikisane nawo 2 miliyoni malawi kwacha mwalipira imeneyo mwandi- mwandibwezatu apa mmapita akalipira mwandibweza mwabwera nayo Ndi- ndabwe- ndabwera nayo imeneyo ndi, ndi kashi ndi cheke kapena ili munjira yanji cheke muli ndi cheke cha 2 miliyoni kwacha pano papo muli nacho pamene mulilipa mufuna muchione ndichione anzanu sanapempha kuti tione nawo ndikuti aa umamuvula munthu pagulu kuonetsa cheke ndikuvula aa si- si- mthumba mwa munthu mapisira mthumba mwa munthu pisani nokha tione cheke Ayi, ayi, ayi, a- a- a- a- a- joab joab eh? joab sititero ine ndikuona ngati cheke chimenecho mulibe ine ndikuona ngati inuyo mukunena kuti ndilibe chifukwa chakuti mukufuna muchione eya ineyo ndikhulupirira pokhapokha nditachiona chekecho ndipo mukati musandionetse ndikhulupirira kuti a smart swira simunabwere ndi cheke cha 2 miliyoni kwacha ndiye ndikuwuzeni running mate ndanena kuti sindinabwere naye eh? mafomu awawa running mate sanasaine eh? ndiye andiwuza kuti running mate yompeza kuchoka kutali komanso nthawi takoka ndifeyo tikonza kupanga process running mate azasaina pambuyo ndiye ndikatenga uje chekecho yeah mwasintha munanena kuti cheke muli nacho ndiye mwati mukatenga mukachitenga kuti ku office kwanga nanga chimene muli nacho pano nchani ngati cheke china chili ku office kwa yeah yeah yeah yeah. osati ndi- ndi pano ndi chani yeah. ndati cheke ndili nacho panopo mwati muli nacho chili Ndikatenga. chili ku office kapena muli nacho apa office office ndikatenga nanga chimene mati ndikukakamiza kuti mutulutse panocho nchiyani Ine ngona ndimanena kuti chifukwa chani mfuna nditu- nditulutse nanga sitione nanga si apa mwasinthatu statement ya Eh, ndiye ndi- ndifuna ndika- ndithamange ndikatenge chekecho muzachione office yanu ili kuti pa pa- pa manja apa sipatali office ya nimesa ndinu wa independent pa manja eya nde wa independent amakhalanso ndi ofesi mmachita nimesa ndi ndi- ndimapanga zina eh? zimene ndimapangazo zili ndi ofesi yake
ndiye mmene zateremu kutsogolo mukuona kuti zikhala bwanji akuwuzani kuti chani a MEC akuwuzani kuti chani ndikatenge ndikapereka deposit ndalamazo ndiye ndikatenga cheke ndikapereke deposit mwandibweza muliya tikambe kaye ndati ndi- ndamva ndi- ndikambanani tsopano muchita bwanji kampeni tili mu nyengo ya coronavirus akuti kuli kachilombo kunjaku ndi anthu sakuloledwa kumayenda kumachita kampeni ah, ndi zina zotero inu mwakonzekera bwanji kuti mupambane chisankho chimenechi pa 2 july ndakuwuzani kuti ndi ndi alliance yamphamvu imene onse akuiopa alliance yanga onse akuiopa ndi alliance partner wangayo muona zimene zichitika running mate wanu ndi ndani michael
chikunisite kapalamula moti afika pano amakhala ku Dedza